Dia daoibh a chairde Gael, agus míle fáilte go dtí Raidió Crónáin ar eh, Raidió na Life, hj.carfm. Tá mé anseo le Seán Ó Néill, Nina Bridgman, eh, Alison eh, Ní Bhriain, agus is mise Alex Mac Uad, agus eh, conas a bhfuil sibh a chairde Gael?

So. Go raibh míle maith agat Seán. Agus céard faoi an ceann i gcomhair Raidió Crónáin, conas a fhaigheann tú teagmháil le RA féin? Is féidir libh cur cur céard é scéal chugainn ar Facebook nó Twitter ag Raidió Crónáin. sé chomh simplí leis sin. Freisin tá Snapchat againn freisin, tá Radio at Radio Crónáin. Tá Instagram freisin. Á tá Instagram againn an uair seo. Tá anois, yeah. Bhí sin bhí sin an eh, sin ceird a raibh le déanamh againn nach raibh sé. Sea, agus eh, má tá sibh ag iarraidh ó ríomhphoist ó ar campaign ina eh, is féidir libh just seol ríomhphost chuig crónán ag gmail.com agus is féidir libh ó

sóirt le haghaidh an 25 bliain a bheith an áras a bheith oscailt agus ansin tá sin ar an 1 lá is 30 de Eanáir tosaíonn sé ag a hocht a chlog agus tá ticéidí deich euro ansin tá gig ag teacht suas de Aldoc agus tá sé sin i níl sé ins an áras though tá sé i Whelan's ins an chathair tá an banna ceoil darb ainm Aldoc. Tá ticéid €5 déag agus tá tosaíonn sé ag 8 a chlog. Níl mórán scéal agam i ndáiríre ach b'in é. Yeah, sin é, just deadly. Tá mé ag iarraidh dul chuig an gig ag Aldoc ehm, ach an rud is mó tá mé ag iarraidh ná an mag amach mar, Áras Chrónáin, Ionad Cultúir. Ó 1990 go dtí 2015 táimid fiche bliain oscailte anois. Fiche cúig bhliain anois. Tá Brian chun mé a mharú. Yeah nó táimid fiche cúig bhliain ar an mbóthar so tá sé mag amach mór i gcomhair an chraic agus chun cúpla scéalta deadly a fháil as na bhallraíocht sean agus óg. Yep, sin é.

So, gheobhaidh mé amach níos mó eolas faoi sin daoibh. Mar caithfidh mé a rá go mbeidh rudaí dochreidte ag tharlú san áras an bhliain seo mar go bhfuilimid like 25 bhliain oscailte so tá cúpla rudaí atá ag tharlú a bhfuil suim agam go mór air like tá Seo Linn ag casadh san áras beidh Kíla ar ais linn beidh an t-uafás céadna ann an bhliain seo so. Bíonn féile ann i mí Márta, nach mbíonn siad i rith Seachtain na Gaeilge nó Coicís na Gaeilge? Yeah, déarfainn é, yeah, ach tá mé just ag iarraidh an craic a bheith agam mar tá an bhliain seo chun bheith iontach. Tá na dátaí agam le haghaidh an UMF sin, an Ultra Music Festival darb ainm dó. Tá sé i mí Márta, an seachtú lá is fichead, an ochtú lá is fichead agus an naoú lá is fichead dhá mhíle is cúig déag. Tá sé i.

No, seo é i Miami insan Stáit Aontaithe Meiriceá, so. Ceapaim go bhfuil an Wet Republic rud sin, breathnaíonn sé just deadly mar tá an cóisir i pool. Inis dom faoi, níl mórán eolas agam air. Níl clú agam faoi. Bhuel, tá sé ollmhór i Las Vegas agus tá linn snámha ollmhór acu freisin, dar ndóigh, ach bíonn daoine mar Avicii nó Pitbull nó. Aon duine atá ollmhór anois, bíonn siad ann agus bíonn siad ag casadh i gcomhair na daoine a bhfuil sa linn snámh ag déanamh cóisir mór, you know, agus téann siad ar siúl i gcomhair trí nó ceathair mhí, ach caithfidh tú bheith fiche haon agus suas, so sin an rud is uafásach faoi ach, you know, tharlaíonn sé ach tá mise ag iarraidh dul nuair atá mé fiche haon, actually no, níl mé ag iarraidh dul, tá mé ag iarraidh é a, like,

Seán, aon scéal agat? Scéal ar bith, Alex, scéal ar bith. Tá tú ar an ríomhaire sin ag foghlaim. Céard atá tú ag déanamh? An tú cuardach i gcomhair rudaí le caint faoi nó an tú just ag. Nó tá mé ag cruthú amhrán anseo. Ag speastóireacht. Ag speastóireacht. Speastóireacht. Bheith ag déanamh cúpla amhrán ar Logic Pro.

Is féidir libh do rogha fhéin a, bhuel, is féidir libh do toradh fhéin a chur suas ar an leathanach Facebook nó Twitter nó pé rud atá againn. Um, seo é Mary agus um, bain taitneamh as lads.

Yeah. Má smaoiníonn tú faoi, bhí Shane freisin ár múinteoir sa scoil so agus déanann Shane raidió linn. Oh yeah, true, yeah. so níl sé chomh epic. epic! Tá Shane agam. Ach, yeah, just ba mhaith liom, dia duit a rá le m'athair agus le mo col ceathrar, mo uncail agus mo aintín agus gach rud. So Brian, Cillian, Donncha, Oisín agus Máire agus m'athair Gerry. So dia daoibh. Gearóid. Yeah. So Snaína, rinne tú píosa obair roimh ar tháinig tú anseo, so abair linn céard a breathnaigh tú suas? Bhreathnaigh mé suas na cairteanna, like na ceol tá. an chéad haon go dtí deich mar na cairteanna so. Wow, great. Yeah, no. Caith amach é, spit amach é ar an micreafón. Okay. Right. Um, uimhir a deich, so tu- oh, tá mé chun tosú ar deich, so. Uimhir a deich, tá sé Blame le Calvin Harris. Uh, uimhir a naoi, tá Don't le Ed Sheeran. It's, uh, tá Ed Sheeran chun a bheith ar- ar- canadh ar Whelan's freisin, nach bhfuil sé?

Um, uimhir a cúig tá Bang Bang le Jessie J, Ariana Grande agus Nicki Minaj. Is breá an t-amhrán sin. uimhir a ceathair tá Stay With Me le Sam Smith, uimhir a trí tá Take Me to Church le Hozier. Níl mé in ann riamh an ainm sin. Hozier. Hozier. Níl mé in ann an ainm sweet just uafásach. Um, agus tá Ed Sheeran arís i uimhir dó agus tá sé sin thinking out loud agus má ar an

Nuair a dúnann tú do laptop ní osclóidh sé arís. Rinne mé mé féin a chumadh é sin. Agus céard é an chiall leis? Nuair a dúnann tú síos do laptop ní osclóidh sé like i gcomhair an nóiméid nó dhó. Ó ok, ceann gur cuirtí glue ar an ord é. Ó no no, níor rinne mé aon ní uair. Uair amháin cúpla actually bhí sé bliain ó shin.

Slick cur like Just deas síos ar anois cur coke síos ar rud éigin. Caithfidh tú na scéalta seo sin a chur amach, you know? An bhfuil aon cineál scéalta agaibh faoi rud a rinne tú a raibh like saghas uafásach nó b'fhéidir um, greannmhar nó I don't know. An bhfuil aon scéal agaibh greannmhar cinn? Tá mé ag breathnú anseo ar sníonadh.

Mise ámh, sé chomh greannmhar. Áis, rinne mise rud éigin go hiomlán, tá sé chomh greannmhar, like, nuair a smaoiním ar conas a dhearna mé an botún seo. Ach anyways, bhí mé amach, em, agus bhí sé ag stealladh báistí, so chuaigh mé isteach chuig McDonald's le mo chara agus chas muid timpeall agus, em, bhí muid, bhí muid ag iarraidh, like, like, an báiste le dul, like, mar bhí muid ag iarraidh dul taobh amuigh, like, so, agus ansin, bhí mé ag féachaint amach agus bhí mé mar.

Oh no, rinne tusa a lán rudaí ón am. Dona is féidir leat déanamh. An cuimhin leat eh, nuair a bhí mé héin agus Emily le chéile agus ghlaoigh mé ainm a cairde is fearr uirthi. Oh, yeah, it's good one, bhí sin ah. deadly. Ná ní ra. Bhí sé dom. Rinne tú eh, cúpla rudaí eile má tá mé in ann é a rá.

Is féidir liom leabhar a scríobh. Turas Seán. Ba ea gur bhí. Is féidir libh é a cheannach ar €5 agus má tá tú ag iarraidh stampa Raidió Chrónáin beidh sé €6.99. So, leis an sin ráite chuir mé Concours Blood Bank ar siúl. Rinne The Dixie Mix é a thaifead sa stiúideo i Áras Chrónáin agus is breá liom an amhrán. Bhí mise páirteach leis an taifead. Bhí na lads ann. Rinne siad an-jab agus sure chuirfidh mé ar siúl é agus beidh sibh in ann é a rá linn. Seo é Blood Bank bain taitneamh as.

Agus bhí sé sin an Blood Bank le an Dixie Mix. Is breá liom an amhrán. Tá sé cineál spooky agus, ach níl sé i slí. An dtuigeann tú céard a bhfuil mé ag rá? Cineál, yeah, tá sé deas, tá sé difriúil, you know, so. Go deas, tá sé difriúil, you know, so. Céard? Ná, ná, eh. Bhfuil fadhb agat ansin uair éigin? Yeah. Tá mé chun busta roim. Ná is breá liom an amhrán um, rinne siad an job leis. Caithfidh mé a rá, just rinne siad an job. So, a Sheáin, céard é an craic leat? Céard a bhfuil tú ag déanamh ar an ríomhaire? Fós ag cruthú amhrán. Bhuel, cuir amú é agus labhair linn anseo. Céard a bhfuil an scéal? Aon nuacht? Agus ná habair scéal ar bith, tá scéal agat ach just níl tú ag iarraidh é a rá. Bhuel, tá sé ag smaoineamh faoi an rudaí a rinne sé. Á, is breá liom an ceann a dúirt sé liom dó faoi an teilifís, a Seán. Cad a tharla? Tada. Cad a tharla, Seán? Ní tharla rud ar bith. An raibh sé le an Xbox? Nó, níor tharla rud ar bith, Alex. An bheidh sé curtha sa phriosún má deireann sé aon rud? Ar ndóigh. Ní cheapaim é. An teilifís bhocht. Bhuel, an bhfuil aon pleananna agaibh? Eh, bhuel, ní ceapaim. Tá tú chomh leadránach, Seán. So Aoife, an bhfuil aon pleananna agat? Ná, tá mé chomh leadránach freisin, tá faic agam. Níl tú ag labhairt linn. Eh, Tá mé ag dul, ní, le carbhán, tá mé sin é. An-dheas.

Tá sé aisteach agus tá sé iontach ach ceap mé go raibh an píosaí faoi na Gardaí ar fheabhas like. Yeah bhí sé. Agus chonaic mé píosa faoi bhí na garda bhí na gardaí ag caint faoi graffiti ach an tslí a dúirt siad é bhí sé mar Down hard. Yeah yeah ná ach bhí siad ag rá an graffiti graffiti nó rud éicint mar sin agus Bhí sé just, Caithfidh sibh breathnú air ar YouTube. Á, sure tá píosaí, chonaic mé ceann agus bhí sé like fán taobh le like múin an bhfear seo conas a labhairt mar slí na Gardaí like agus sin tháinig sé taobh thiar dó agus bhí sé like chuir sé a lámh timpeall a bholg agus bhí sé mar anois ag labhairt agus sin buail sé é sa bholg like chun labhairt agus an fuaim go dhearna sé sin an rud is greannmhar riamh like. An fhaca sibh an eh, seó Éireannach nua sin eh, Red Rock?

An rud a rinneamar san Áras ag craoladh beo fós chuile lá ag 1:30 ar an Lár Teilifís, an Lár TV ar Google. Tá sé ar líne anseo ach in san Stáit Aontaithe ceapaim go bhfuil sé ar an cábla like as in tá sé mar yeah no tá sé ar an teilifís yeah. Ach tá mé féin ann ins an rud. Tá Seán ag casadh ann i gcomhair an Tuesday. Oh yeah, sin yeah. Is cuimhin liom anois. Agus just breathnaíonn sé deadly agus tá sé iontach maith i gcomhair a spáint go bhfuil Gaeilge fós beo i Baile Átha Cliath. Yeah, ní hamháin i Baile Átha Cliath ach tá sé ag dul thar go dtí an Stát Aontaithe. Bhuel tá Gaeltacht i gCeanada agus rinne Aralt Mac, cad a raibh a leas-ainm? Ó, ní chuimhin liom. Ní chuimhin, ní chuimhin mé. Táim chun dul chuig an diabhal anois. Ach rinne Aralt an-jab le an Ghaeltacht a bhunú i gCanada agus. Sure, bhí sé, bhí sé trasna ins an Áras. Sure, bhí mé le labhairt leis. Yeah, bhí, bhí mé le, bhí mé le labhairt leis. Sin iontach, ní raibh fhios go raibh Gaeltacht i gCanada. Yeah, bhí, bhí muid ag déanamh staidéar air nuair bhí muid ins an, eh, ins an. No, ní bunscoil. Sa mheánscoil atá seo. Meánscoil. Ah, tá tá mé saghas tuirseach so. Ach nuair a bhí muid sa sa meánscoil agus em, bhí muid ag déanamh staidéar ar an Ghaeltacht i gCeanada agus gach rud mar sin agus dán a rinne sé agus ansin an tseachtain dár gcionn tar éis bhí muid ag críochnaigh é chonaic muid é ansin bhí muid like céard é an scéal anseo? Yeah, bhí mé féin ansin ag rá, Ó, an eisean an fear. Níl mé róchinnte. Agus bhí muid ag féachaint air agus bhí muid like

Is fear an-deas é. Rinne sé an-job le an Gaeilge a bhunú. Is cairde maith é Google nach é? Bhfuil Ottawa i Ceanada, yeah? Céard? Ottawa. Ottawa. Níl clue dá laghad agam céard é sin. Ottawa. Ok. Yeah, yeah, tá sé. Sé go deas go bhfuil Gaeltacht thar lear ach níl ceann i mBaile Átha Cliath.